mɔgɔ ka ala deli fɔlɔfɔlɔ i ka sogo de i ka barika sɔrɔ a fɔlɔfɔlɔ i ka sogo de an ye kiraw ye ka nabi ɲumanw ye u ka barika n'u ka sankɔrɔta sogo de ye a yira muhamadu bɛ ten i y'a faamu a ka barika n'a ka sankɔrɔta sogo ye a bɛɛ yira o la kuma surunya bolo ma sogo yɛrɛ ye mun de ye sogo ye mun ye an bɛ dayiratu sakina kɔnɔ bi sogo i k'a dɔn k'a fɔ sogo de ye e, ni ruhu n'a bɛ f'o ma ko ni o de bɛ bɔ farikolo la ni fila de bɛ farikolo la ni min bɛ farikolo lamaga lamaga o bɛ yen ni min b'a to farikolo bɛ ko dɔn ka kɛ adamaden o fana bɛ yen ni min bɛ farikolo lamaga o tɛ bɔ sogo na dɛ ni min bɛ adamadenya kodɔn yira mɔgɔ la o de bɛ bɔ sogo na a bɛ f'o ma ko ruhu min bɛ farikolo lamaga o tɔgɔ de ye ko nafisu o de la ni ni bɔra a tigi sunɔgɔbaatɔ bɛ lamaga lamaga mɛ ni bɔra ni min bɔra o tɛ farikolo lamaga o ye ruhu de ye o de ni farikolo bɛ adamadenya kɛ ka kow kɛ ka ɲɛtaw dɔn ka labɛnw kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ɔ ni o ni bɔra o a bɛ taa min adamaden kan ka ko min kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ruhu mana bɔ sogo na n'a bɔra a bɛ taa o sira de kan n'i b'a fɛ ka taa faransi i ni farikolo de kan ka taa mɛ ni bɛ bɔ a b'a fɔ k'a kelen bɛ taa faransi n'e b'a fɛ ka taa ameriki n'i bɛ visa kɔ i bɛ papiye kɔ ni bɛ bɔ a bɛ taa o yɔrɔ la k'a bɛ taa ɲini ni nɛgɛso ko b'i la a bɛ bɔ ka taa nɛgɛso ɲini ni mobili ko b'i la a bɛ bɔ ka taa mobili ɲini ni furuko b'i la a bɛ bɔ ka taa i kan ka furu sɔrɔ sira minnu kan a bɛ taa o sira fɛ ni denko b'i la

ni ka o bɔli ka taa sogo na a tɛ se ka nafa ɲa ye paseke ala ma sɔn ni kelen ka baara kɛ a ye ni ni farikolo de da ɲɔgɔn fɛ ɔ ni ni bɔra ka farikolo dalen to so kɔnɔ a bɛ se ka taa e ka ɲɛnamaya sira i kan ka min kɛ sini sinikɛnɛ san kɛmɛ a bɛ taa o sira kan mɛ a tɛ nafa sɔrɔ n'i ɲɛ yɛlɛla dɔrɔn i b'a ye wari t'i bolo n'i ɲɛ yɛlɛla dɔrɔn i bɛ sin k'a ye i tɛ faransi n'i ɲɛ yɛlɛla dɔrɔn i bɛ sin k'a ye den t'i bolo n'i ɲɛ yɛlɛla dɔrɔn i b'a ye ko jaa e ma furu k'a sɔrɔ ni kun taala f'a ye furu siri o la sogo nafa ye jumɛn ye nin yɔrɔ la ɔ ni mana o baara kɛ ni ni taala a kelen tɛ se k'a ɲɛ mɛ ni mana taa e ka faransi sira kan n'o y'a sɔrɔ juguw kun ye degun dɔ bila e ɲɛ yen dabali jugu dɔ bɛ i ɲɛ yen ubiyɛn obstacle dɔ fɛn dɔ bɛ e ɲɛ i ka den sɔrɔ sira kan n'o b'a la ka den sɔrɔ bali fɛn dɔ bɛ e ɲɛ i ka jamana taa sira kan n'o b'a la k'a bali fɛn dɔ bɛ e ɲɛ i ka furu sɔrɔ sira kan n'o b'a la k'a bali ni kɔni bɛ se ka bɔ o kalama ni bɛ bɔ o kalama donc ni ni bɔra o kalama ni e ɲɛ yɛlɛnna n'i ye sogo ɲɛfɔ sogo dɔnna yɛrɛ yɛrɛ ye parce que diɲɛ laban in na sogo dɔnna ma ca dɛ mɔgɔ ba yirika b'a fɔ k'u bɛ sogo dɔn u t'a dɔn sinɔn sogo kelen n'i sera ka a kɔrɔ dɔn ka a sarakati bɔ bilahi i ka hɛrɛ dayɛlɛla pewu nabila yusufu ka sogo kelen pe o min ɲɛ dɔnna fɛ a mɔkɛ a fa ye a ɲɛ dɔn o sogo o nana da kɛnɛ kan k'a ka hɛrɛ bɛɛ da kɛnɛ kan an fana fɛn o fɛn bɛ sogo sogo kɛ kana sogo fili kɔ dɛ sogo dɔnna dɔ ɲini k'a ɲininka min b'a dɔn yɛrɛ yɛrɛ n'a ye sogo kɔrɔ f'i ye sarakati min b'a la k'a f'i ye degun min b'i ka faransi taa sira k'a bɛ wuli degun min b'i ka papiye sɔrɔ k'a bɛ wuli degun min b'i ka furuko k'a bɛ wuli degun min b'i ka denko k'a bɛ wuli i mana sogo o sogo kɛ a b'i ka ko dɔ de yira hali i somɔgɔ minnu bɛ lahara i ka maa minnu bɛ lahara ni bɛ taa u nɔfɛ n'i dara i b'a dɔn e ma se lahara fɔlɔ mais i ni bɛ taa sogo na u nɔfɛ n'a taara u nɔfɛ a n'u bɛ ɲɔgɔn ye tɔɔrɔ mun b'u kan a b'a dɔn hɛrɛ mun b'u kan ni b'a dɔn n'i ɲɛ yɛlɛna n'i ye sogo ɲɛfɔ sogo dɔnnaw ye a b'a fɔ nin saraka bɔ i ka banbaatɔ ye wa n'i y'a bɔ banbaatɔ bɛ lafiya mais n'i ma kalan dɔnni de dɔgɔyara kalan dɔgɔyara recherche dɔgɔyara mɔgɔ baden de k'a ye karamɔgɔ ye bi a tɛ foyi dɔn sinon ninnu ye réalité de ye sogo yɛrɛ ye réalité de ye le rêve est une réalité mais mun b'a bali ka réaliser réalité don mais a tɛ se ka réaliser mun b'a bali ka réaliser parce que ni taara sans le corps l'esprit est parti sans le corps ni de taara k'a sɔrɔ farikolo tɛ yen ni ni ni farikolo kun taara faransi ɲɔgɔn fɛ o y'i seni faransi o ni ni ni farikolo ye furu kɛ furu kɛla o mais ni kelen mana bɔ ka taa faransi e tɛ taa dɛ ni kelen mana taa ka farikolo to a tɛ ɲɛ mais ni kɔni bɛ se ka obstacle ye degun minnu b'i ka faransi taa bali degun min b'i ka nafolo sɔrɔ bali degun min b'i ka furu bali degun min b'i ka denko bali ni kɔni bɛ se ka bɔ o kalama l'esprit peut savoir tes obstacles l'esprit peut savoir les obstacles qui sont devant toi l'esprit peut voir à travers le rêve

e bɛ sarakati de bɔ ou bien e bɛ ala wele de kɛ i bɛ ala deli de kɛ i bɛ labɛnw de kɛ labɛn min b'a to n'a bɛ ɲɛ i b'a ye nabilayi yusufu y'a ka sogo kɔrɔ fɔ a mɔ a fa ye n'o ye yakuba ye yakuba ko tiɲɛ don sogo in ye tiɲɛ ye nka degun dɔw b'a kɔrɔ kana sɔn maa k'a mɛn o y'a fura ye kana sɔn maa si ka bɔ a kalama o y'a fura ye n'a kun y'a to maaw k'a mɛn a tun bɛ kɛ tiɲɛni ye a ma a ye degun minnu fɔ degun nana kɔfɛ o la ala k'an ni saba bɛn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sogo kɛ n'i kɔni ko ko anw k'a kɔrɔ f'i ye bɛ min fɔ ye musaka b'a la dɛ parce que foyi man di farafin ye adamaden ye bi anw ka dɔnniya fɔɔnɔ ka di aw ma u b'a fɔ karamɔgɔ i ni ce an ye fayida mɛn karamɔgɔ i ni ce an y'i ka ci mɛn i ni baraji u bɛ fɔrifɛw ta ka kerediw san mais min ye hali k'a fɔ n ka kɛmɛ fila keredi ci karamɔgɔ ma maa si tɛ se k'o kɛ a dɔnni fana anw ma a tɔmɔ dɛ nk'an y'a ɲini de an sɛgɛnna k'a ɲini de an fana bɛ livuru san de an bɛ wari de don a la ɔ n'i ko min ma dɔ ko karamɔgɔ n ka sogo kɔrɔ fɔ nin fɔ n'i ko nin di o bɛ sin k'a fɔ ko o wari ka ca karamɔgɔ ma o wari ka ca karamɔgɔ ma karamɔgɔ y'a ka dɔnni sɔrɔ cogo min i b'a kalama karamɔgɔ ye dɔnni sɔrɔ sɛgɛn min na e b'o dɔn ala k'an ni saba bɛn telefɔni nimoro kɔni ye 00 223 78 31 05 88 00223 78 31 05 88 k'a fɔ ko n'i y'an wele k'an bɛn'a ɲɛf'i ye fu la ten n t'i nɛgɛn o tɛ fɔ fu la musaka kɔni b'a la n'i sera musaka kɔrɔ an b'a ɲɛf'i ye n'i ma se i kunko y'i yɛrɛ ye i kunko ka ca i ni wari o wari mana caya kunko dilan ma kunko min b'i kan degun b'i kan o ka ca wari ma ala k'an ni saba bɛn o la an bɛ ala ka waati wɛrɛ yira an na dayiratu sakina kɔnɔ profesɛr ibrahim sanɔgɔ wasalamu aleykum